nin waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se sika info ale ka kibarudikulu o sanfɛ ka bɛn maridi ma mɛ kalo tile mugan ani naani san ba fila ani mugan ani fila laseli bɛna kɛ aw balimakɛ n'aw denkɛ suleman bɛrɛte depuis sikaso kenedugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin kolonɛli asimi goyita ale ye san kelen sɔrɔ mali jamanakuntigiya o la mɛ kalo tile mugan ani naani san ba kelen ani mugan ani kelen mɛ kalo tile mugan ani naani san ba kelen ani mugan ani fila kolonɛli asimi goyita ale ka san kelen dafara mali jamana kuntigiya o la a ye baara jumɛn de kɛ ni o ɲana wa baara jumɛn de tun bɛ yen ni jamanadenw tun b'a fɛ o ka kɛ ni o ma se ka kɛ ani a ka cɛdenw olu fɛ an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na Aw minnu b'an ka video aimé ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye, an bɛ aw fo dan tɛ foli min na. Hakilina jigila Colonel Asimi Goyita ale ni a dunɲɔgɔnw olu de ye Ibrahim Boubacar Keyita ka fanga nin ka a jaso Mali jamanadenw wililen kɔ Mali duguba bɛɛ lajɛlen na ka ɲini IBK n'a dunɲɔgɔnw fɛ ko u ka fanga bila ko sabula u ka mara tɛ ka kɛ jamanadenw kunkelennamara ye tuguni ko IBK ka fanga kɛlen bɛ tɔɲɔli fanga ye u bɛ ka jamana nafolow ni ka u fusa wa u bɛ ka anw ka sɔrɔsiw ni ka olu labila juguw ye olu de kɛra waleya waleya minnu u ye jamanadenw dimi kosɛbɛ kosɛbɛ IBK ale ka fanga o kɔrɔ u bɛna taa kuncɛ jɛkulu sigili la min n'an k'a ma ko M cinq rfp olu kɔni wulikajɔ caman kɛ o wulikajɔw la dɔw ni tora a la sɔrɔsiw y'a ye k'a fɔ nin kow tɛ se ka to sen na sabula sanga ni waati bɛɛ lajɛlen jamanaden dɔ bɛ bɔnɛ a ni na walima lakanatigilamɔgɔ bɛ mugujugu ci jamanaden dɔ o la ni ka o bana kolonɛli asimi goyita ani a ka cɛdenw olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni ka IBK ka fanga nin ka a daraki fanga darakilen kɔ u ye fanga ta ka di IBK ka minisiri kɔrɔ dɔ ma ni o ye kolonɛli ba ndaw ye ale kɔni ye fanga baara i n'a fɔ IBK tun bɛ ka a baara baara cogo kɔrɔ min na namara yuruguyuruguw ani ka anw ka sɔrɔsiw ka olu kɛ bolokɔfɛfɛn ye o fana nana kɛ waleya ye min ni a ye jamanadenw nin ka u tɔɔrɔ kolonɛli ba ndaw ale yɛrɛ kɔni nana kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a bɛ faransi jamana o kɔnɔ faransi jamanakuntigi kɔni y'a ɲini kolonɛli ba ndaw ale fɛ min ye kolonɛli asimi goyita ani a donɲɔgɔnw ye ko ka olu farafara ka u fɔ ɲɔgɔn kɔ o la an bɛ a ye k'a fɔ kolonɛli modibo kone ani kolonɛli sajo kamara guvɛrɛnɛma kura min ni ba ndaw kɔni tun nana o sigi sen kan a ye olu gɛn ka bɔ a ka guvɛrɛnɛma o la o de kɛra ka ɲuguɲugu kɛ ka ɲagaɲaga wuli anw ka jamana kɔnɔ sabula asimi goyita ni a tɔɲɔgɔnw olu wulila ko kura ye ni ka ba ndaw ka ale yɛrɛ gɛn ka bɔ fanga na u yɛrɛ y' u ka fanga o ta kolonɛla asimi goyita a kɛlen kɔ ka fanga ta mali jamana ye ɲɛda kura ta sabula mali ye sira ta jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen ka laɲini tun ye min o ye o fɔlɔ ye jumɛn ye an ka teriya ɲini an ni irisi jamana u ni ɲɔgɔn cɛ irisi bɛ se ka anw dɛmɛ ni diɲɛ kɛlɛkɛminɛ laban olu ye cogoya min na min b'a to mali sɔrɔsiw bɛ se ka u kunsin terroriste kɛlɛ o ma, wa anw ka fanga kura ye o baara ni ka o don ba la ka sinsin Russie ka teriya o kan, o la Russiw kɔni ye diɲɛ kɛlɛkɛminɛn camanba ni ka o di Mali jamana o ma ani a kɛlɛ kɛcogoya ka o jira anw ka sɔrɔsiw o la, wa Russiw ka kɛlɛ dɔnbaga ŋanaw u ye olu bila ka na kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali sɔrɔsiw olu kunna, an ni Russiw ka jɛɲɔgɔnya sabuya la diɲɛ jamanabaw bɛ girin kɛlɛkɛminɛn minnu nɔfɛ, ni o ye radar labanw ye ani drone labanw ka taa se avion de chasse ani hélico ka fara marifa ani marifa kisɛw ani mugu juguw Mali kɔni ye nin camanba ni ka o sɔrɔ o kɛra sababu ɲumanba de ye anw ka jamana ma sabula Mali sɔrɔsiw ye wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ nin sanga laban ninnu na u ye sebaaya ta a bɛɛ lajɛlen na terroristuw ani banbaciw o kan kolonɛla Asimi Goyita a ma dan o ma min ye a ka caisse de souveraineté a y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ o tilan saba ye ko ka fila don ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw olu da fɛ nka a nana laban k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ o bɛɛ lajɛlen to yen ni ka o don ɲɔgɔn dɛmɛ o da fɛ o la a ye château caman ni ka o sigi anw ka jamana o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka sɔrɔsi minnu olu tora kɛlɛdaga o la olu furumusow ani o denw dɛmɛ min kan ka don o ma dɛmɛ caman dora olu ma ni nin wariw o ye halisa an bɛ a ye k'a fɔ nin wari ninnu kɔni bɛ ka baara caman kɛ anw ka jamana kɔnɔ min b'a to ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se ka sinsin mali jamana o kɔnɔ cogoya min na ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan kolonɛla asimi goyita o nana sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a ye k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn bɛ mali ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ dankari mali ka yɛrɛmahɔrɔnya o la ni o ye lakana bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min tun bɛ mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ o y'a jira faransi marabaaw la ko mali ye yɛrɛmahɔrɔnya jamana de ye i n'a fɔ faransi ye yɛrɛmahɔrɔnya jamana ye cogoya min na ko an tɛ se ka baara kɛ nin kun o kan u y'o gafew ni ka o bɛnɲɔgɔnyaw ka olu bɔrɔtɔ ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na faransi ale ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛn min n'a bɛ wele ko barkhane ani europe kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛn min tun bɛ mali jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko takuba a yira k'a fɔ olu jɔda tun dɔgɔyara mali kɔni kɛlɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ n'a sɔrɔ o kun nana k'u bɛna mali jamana de dɛmɛ terrorisiw ani banbaanciw bɛ ka damatɛmɛwale min ta ka anw ka jamanadenw ani an ka lakana tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka fu siri o dan o la a yira k'a fɔ ko nakun foyi si ma ye o la sabula u bɛ yan terrorisiw bɛ ka u ka damatɛmɛwale kɛ diɲɛ don o don wa banbaanciw bɛ k'o banbaanciyawale ni ka o kɛ diɲɛ don o don u bɛ anw ka sɔrɔdasiw ka kanw ka olu attaquer u bɛ jamanadenw kɔni u ka baara o la u bɛ dugu jeni u bɛ mɔgɔw ka sumanw ni ka o jeni o kɔrɔ ye k'a fɔ ko min ye barkhane ani takuba ye nafa foyi si ma ye o la anw ka jamana o kɔnɔ farafinna kɛnkɛnbolo jamanaw tun ye tɔn dɔ sigi fana n'a bɛ wele ko g5 sahel min b'a to u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen sigi farafinna kɛnkɛnbolo o kan ka terrorisiw ni ka olu kɛlɛ a jira k'a fɔ ko o tɔn fana a ma nafa foyi si bɔ wa nin tɔn a bɛ faransi sagoya o de la an ka jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ yɛrɛmahɔrɔnya tɛ tɔn nin bolo ko mali jamana tɛ se ka to o la o ye an fosi ka bɔ o la nin waleya min ni mali marabagaw y'a ta k'a jira k'a fɔ ko olu tɛ jɔ ni jɔnmaya wa ko mali tɛ labila diɲɛ jamana si ye tuguni faransi minisiri dɔ olu kɔni tun ye lagosili kumaw ani lagosiliwale caman ta ka ɲɛsin Anw ka jamana o ma ni o ye u ka lakana minisiri kɔrɔ ani minisiri min tun bɛ u ni jamana wɛrɛ cɛko o ɲɛnabɔ olu ye kuma caman fɔ min ni a bɛ lagosi se anw ka jamana o ma wa a bɛ kunmasuuli ta ka ɲɛsin mali ɲɛmɔgɔw olu ma o senfɛ an ka marabaaw ye u ka lasigiden min tun bɛ a ni o ye u ka ambassadeur ye ka wele ka kangari da a ye a k'a dɔn k'a fɔ a ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka waleya min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma n'a sɔrɔ a tun bɛ bɛn kunun marabagaw ma ko olu tɛ jɛn ni a ye siɲɛ kelen siɲɛ fila foyi si ma bɔ a la mali marabagaw nana diyagoya ni ka faransi lasigiden min tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka a gɛn ka bɔ mali jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ faransi kunnafonidisira rfi ani faransi 24 olu ye baara daminɛ ka anw ka sɔrɔdasiw ka u lagosi k'a k'i n'a fɔ mali sɔrɔdasiw bɛ binkanni de kɛra mali sɔrɔdasiw bɛ foroba fagali de kɛra mali sɔrɔdasiw bɛ ka siya dɔ kɛ o ɲɛ tana ye anw ka jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ ko nin waleya tɛ se ka to senna ko sabula nin bɛna kɛ sababu ye ni ka siyako kɛlɛ ka o wuli anw ka jamana kɔnɔ don ni a nataw la mali marabagaw ye sariya bɔ k'a jira k'a fɔ faransi kunnafonidiso rfi ni faransi 24 ko o ka baara o jɔra mali jamana kɔnɔ o tɛ se ka baara fosi kɛ anw ka jamana kɔnɔ kolonɛli asimi goyita ani a tɔɲɔgɔnw o ye baara caman kɛ min bɛ anw ka jamana lasabati sabula ninnu ka fanga o kɔnɔ mali jamanaden min bɛ jamana kɔfɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ o kan a ka dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko e ye mali jamanaden ye e bɛ bonya k'a ta k'a da marabaa min bɛ i ka jamana kɔnɔ bi olu bɛ ka kunkelenna min ta diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko mali tɛ tulonkɛ jamana o ye tuguni wa anw ka demokaratiw olu dɛsɛra fɛn min na ni o ye ka jamana yɛrɛ bila kunkelenna sira kelen ye o kan ani ka na ni basigi ani bɛn ye anw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen ka olu doni kɛlɛkɛminɛn o la ka u ja gɛlɛya kɛlɛ o la ka kalan kɛrɛnkɛrɛn kɛ o kunna min b'a to u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ kɛlɛ daga bɛɛ lajɛlen na an b'a ye k'a fɔ an ka demokaratiw o dɛsɛra o waleya olu de la kosɛbɛ kosɛbɛ mali jamana o kɔnɔ wa min ye zon jugu minnu bɛ ni o ye maa minnu bɛ jamana foroba nafolo ta ni ka a dun k'a kɛ u sago ye foyisi tɛ bɔ a la kolonɛli asimi goyita nani ani bi cɛ Mali zonba caman olu minɛna ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan kolonɛli asimi goyita ani a tɔnɲɔgɔn o nani an b'a ye k'a fɔ mali sɔrɔdasiw ye jɔyɔrɔba de sɔrɔ farafinna gun o kan wa an ka sɔrɔdasiw de tɔgɔ bɛ farafinna bɛɛ lajɛlen da bi wa min ye mali jamana kuntigi yɛrɛ ye ni o ye kolonɛli asimi goyita ye ale fana ye i jija ni ka kɛ misala ye farafinna jamana o kɔnɔ n'a sɔrɔ fɔlɔla farafinna denmisɛnw tun b'a fɔ ne de ye toma sankara ye ne de ye patirisi lumunba ye bi an b'a ye k'a fɔ mali dɔrɔn tɛ farafinna jamana caman na maaw bɛ waso ka yira k'a fɔ ko olu de ye kolonɛli asimi goyita ye dɔwɛrɛ tɛ a ye jɔli min kɛ i jɔyɔrɔ la ka yira k'a fɔ ko anw ka jamana tɛ kɛ yɛrɛsago jamana ye diɲɛ jamana si bolo tuguni an bɛ se ka damadamani picini min fɔ kolonɛli asimi goyita ale ka san kelen jamanakuntigiya o la o de ye nin ye wa ni farankan min bɛ min bolo i bɛ se ka o fara kan komantɛri o kɔnɔ ni maa min mako bɛ an ka kunnafoni na aw bɛ anw sɔrɔ an ka chaîne youtube o sanfɛ ni o ye sika info ale ka chaîne youtube o ye ni aw ye abonner aw bɛ cloche de notification ka o activer an b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ sika info ale ka kibarudikulu o sanfɛ